igbo bụ igbo ekene m ụnụ ya ọ ka bụ ajiro tv ya dịrị bụa ndị m bịalụ tata bụ okongwu dibịa na onye eze jizọs ụmụnne naabọ idenna wa ọnụ nke a karịkwa ee afụ m ife onye eze jizọs kwu gbasara okongwu dibịa ebe o liki voice note ya out aya aya adịghị ekwu na o liki okongwu dibịa wee jee nyụzie nsị n'ụlọ ụka wee rilizie vidio nke dịkwa nna ee ama na ebe niile a ka a na-alụja si na a na-alụ ya alụ mana anyway sha ndị be anyị si ifele ala eme onye ala na ọ nwanne ya ka ọ na-eme ọ bụ na ekwu nna bụ me kuruzie ndị anụnwa bụ m nwanne ee o nwekwa ife ndị- o nwere ife ụnụ na-eme na ya ọ dị ka asị na ụnụ agụrọ akwụkwọ because onye gụrụ akwụkwọ enwerọ ike na-eme ụdị ife a chekienụ nya onye eze jizọs ị ma how many members i nwe na-ege gị ntị getago kịta i mego na anụnwa members amalụzie na i nwere mmụọ ịtọ ee, mmụọ na-apanye ike mana ọ kakwa mma na anụnwa ka amalụ mana afụ m ife i de n'ilu akwụkwọ na ọ traditionalist ka ị bụ prọfet ee mana ọ ka mma na anụnwa nya bụ na amalụ na i nwere mmụọ ịtọ onye bịa be gị ị sị a ọ chọrọ ike jizọs ka ọ chọrọ ike mmụọ na price nke a na price nke a nke onye we o me gịnị o sobe mana ife na-ewute mụ bụ na ụmụ ogbenye ụmụ ogbenye ma ndị agadi nwaanyị anụnwa na-afụcha ma anafa ada na-asụ speaking in tongue afụcha ma ị na-asụ speaking in tongue onye eze nwanne m ọ dị since anyị makwana ka o si adị ọkwa idenna ka anyị bụ mụnwa bụ onye ide ụnụnwa onye ide mana ife a gị na onye onye a na-eme bụ okongwu dibịa ọ dịgo too much ọ bụ na ọ ya ekwu unu naabọ gbanụ breki ee eh, afụkwa na i ji polisi achụgharị nwoke m a okongwu okongwu na-agbalachapụ ọfịa n'ime ọfịa anyway sha ụnụ asịkwa na ọ mụ kwu ụnụ ya nene vidio okongwu dibịa postu ebe onye eze jizọs na-akpọsị afa mmụọ o nwe wọchigonu vidio obere

ị na-achalenjizikwa ndị sikwa na fa nwere mmụọ ndị dibịa anụnwa na fa ekwesịghị inwe mmụọ na ike adịrọ na mmụọ fa ọ na ike dị na mmụọ nke yi akwa pụta dị proud si na ife ọ na-agwọ bụ sọsọ ọgwụ na o nwere mmụọ 299 and ọ kwụsị ịgwọ ọgwụ ọ nwụrụ nwanne m dị pump and plain dị proud si na ife ị na-eme bụ obobobo na ọ ife ka ị na-esuchiri men ị getago ọ bụ sọsọ ọ bụ sọsọ m si wepụ jizọs a i tiri n'afa gị ị getago wepụ jizọs zaba father of all men zaba onye eze father of all men wepụ jizọs i tiri n'afa gị ị getago ka ndị mmadụ dị malụ gị ọfụma dị proud ife ị na-eme ịfụ ka akwa si dị proud na-eme nke ya ee nwanne ịfụkwa mmụọ ahụ na-akpọrọ afa mmụọ ịtọ adị mmụọ ịtọ ahụ ịfọdachi mmụọ na-ebi ike mana ife m na-ayọ ụnụ naabọ gị na okongwu dibịa ọ ụmụnne ka ụnụ bụ anyị ncha bụ ndị ide ifele ala eme onye ala ọ nwanne ya ka ọ na-eme ụnụ ka bụ nwanne anyị wee luo echi ee ụnụ ka bụ nwanne anyị wee luo echi gbazienụ bleki kịtaa nụnwa ụnụ ya ọ dịgo too much ọ dịgo too much anyị amalụgo na onye eze nwere mmụọ ee okongwu zuzienụ ike nụ zuonụ ike this boy na ịra anụ ife anyway sha share this video i still remain anjo tv anyị adịrị ebu ha i love you all onye eze eze mmụọ